o kɔgɔ labɔ man go n'i ye fitinin k'a la dɔrɔn a b'a tɛmɛ mɔgɔ min kɔngɔ b'a la a sɛgɛnna a ɲanina a taara sɛgɛn ni ɲani kɛ jɔni kosɔn e n'i ka denmisɛnninw n'a fɔra k'o tigilamɔgɔ nana a y'a ka nasɔngɔ bɔ a ma dumuni sɔrɔ k'a dun a bɛ diya jɔn ye o tɛ diya ni si ye o ni o ni bɛ mɔgɔ bila kɔngɔ na i b'o ni in kɔn de i b'a kɔn i dusukun na i y'a kɔn k'a yira la o i m'a kɔn k'a yira la o a kanu tɛ se ka sabati i dusukun na parce que kɔngɔtɔ o tɛ se ka eh, eh, kulokan supporter kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na e bɛna kumakan jumɛn de fɔ a tigi ye k'a b'a mɛn kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na i bɛna kumakan jumɛn de fɔ a tigi ye k'a b'o baara kɛ sa balimamuso i tɛ sabali ni jɔn sabalila ala bɛ bɔda d'i ma i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la kana yaada yaada bɛnnen tɛ adamaden na buna adamaden sen fila yaada bɛnnen t'i la e surtout e surtout e bɛ ka yaada fɛn min na ala ta kɔfɛ a ka hakɛ ka bon i kan ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ ta kan i bɛ yaada la mun na e muso yaadalen ninnu ne b'u filɛ ne tɛ dan sɔrɔ u la sa ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ misimusoya tɔɔrɔ ma wa misimuso wa a cɛ bɛ na ka bɔ dugu kɔnɔ cɛ diinɛ ye fɛn min ye kɔrɔlen cɛ diinɛ changera ka b'o la tellement que ale yaadalen don ale k'a da waga ka cɛ in ɲininka karisa e diinɛ changeren don bi mun de y'i sɔrɔ dugu kɔnɔ a tɛ se k'a fɔ parce que ale yadalen de don a yadalen de don a tɛ se ka cɛ ɲininka ale yɛrɛ bolo n'ale ye cɛ ɲininka o ye o ye jɔnmaya de y'ale bolo quoi o ye jɔnmaya de y'ale bolo ale ka cɛ ɲininka parce que mun bɛ cɛ la a ka kan cɛ ka na o ko fɔ ale ye de parce que ale jamanen yadalen don sokɔnɔna la cɛ mana problème fɛn fɛn sɔrɔ ni cɛ nana o ko ɲɛfɔ ale ɲɛna mais tuma dɔ la i bɛ problème dɔ sɔrɔ ni mɔgɔ ma fara i kan k'i dɛmɛ walayi i tɛ se ka hakili sɔrɔ ka bɔ ko in kɔnɔ cogo si la wa furumuso ɲuman ale de bɛ se k'a cɛ dɛmɛ ka bɔ ko gɛlɛnw na i n'a fɔ an ba hadija hadijatul kubra a ye ala kira dɛmɛ sallallahu alayhi wa sallam a bilala histoire la fo diɲɛ ka wuli an ba hadija a tɔgɔ bɛ fɔ wa alijinɛ hɔrɔnmuso naani minnu ye hɔrɔn eh, alijinɛ hɔrɔnmusow kuntigi ye an ba hadija ale ye o hɔrɔnmuso in dɔ kelen ye n balimamuso a ma yaada kira la dɛ Ɔ an ko ko cɛw ka kira ladege de kira tun b'a ka denbaya lamɔ cogoya min a b'u mara cogoya min na mais anw fana ka essayer ka kɛ kira musow ɲɔgɔnnaw ye kɛ olu fana tun bɛ kira fɛ ka se degré min na u tun b'a dɛmɛ cogoya min u tun b'a bɔ problème kɔnɔ cogoya min na anw fana ka eh, an cɛw dɛmɛ o la kira musow ye kira dɛmɛ kira kɛra a ka denbaya fɛ a ka denbaya fana kɛra a fɛ an fana ka denbaya n'an ko k'u ka kɛ an fɛ an fana ka kɛ u fɛ kɛ misimuso i t'i janto i yɛrɛ la cɛ min filɛ nin y'i bolo a sɔngɔ ka gɛlɛn koyi nin ye titre foncier de ye n'i t'a dɔn n b'a f'i ye n'i ye nin fɔ nin tɛ bɛn musow ma dɛ k'i bɛna musow minɛ ko k'u di cɛw ma bilahi cɛ ye titre foncier de ye ala ko k'a k'a kɛ cogo min ma d'a ma n'a b'a kɛ ten i bɛna mun sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min ka fisa n'a ye diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i mana du jɔ cogo o cogo ni titre foncier kɛra a la kaban i garantira n'i cɛ ɲɛna ka tɛmɛ diɲɛ danfɛn bɛɛ kan ni cɛ t'i bolo zéro ba ye sin bila e de y'a ta dawula mana k'i la togo togo e dawula bɛ taa min mɔgɔ bɛ tulonkɛ de k'i la k'i bila kɛ dawula bɛ taa min i b'o sɔrɔ cɛ ɲɔgɔnlen min ka so kɔnɔ kana yaada o la cɛ in ka birifini de b'i kan koyi walahi muso min bɛ furu la ani muso min tɛ furu la aw ka bonya tɛ kelen ye misimuso sabali i ka cɛ in lajɛ i ka yaada dabila ni cɛ in bɔra baarakɛyɔrɔ la n b'i deli ala yɛrɛ de kama koyi nin émission in lamɛn sa i ka baara kɛ ni a ye i ka yaada bɔ i dusukun na i ka yaada bɔ i farikolo la i k'o bɔ i ka vie la yaada in bila a tɛ foyi dilan fana ye mun tiɲɛ n'i ye cɛ kun ye depuis bulonda la nisɔndiya i ka yɛlɛ i k'a kunbɛn sa n'a donna du kɔnɔ a bolominɛw minɛ a fo a bonya ji d'a ma a k'a ko ji d'a ma a k'a min dumuni di cɛ in ma baro k'a fɛ a bɛrɛbɛrɛ a nɛgɛ ka ɲɛ a bonya yira mɔgɔw la a bonya yira adamadenw na n balimamuso n'o kɛra cɛ in bɛn'i kanu hali n'a ma diy'a ye n balimamuso n'o kɛra ala bɛna cɛ in koron k'a di i ma walayi cɛ in bɛ don e dungɔdonda fɛ hali n'a ma diya cɛ in ye hali n'o ma diya cɛ in ye ala de bɛn'o k'i ye mais n balimamuso yaada min b'i dusukun na a bila cɛ mana hitadiya ka tara a muso ma an bɛ yafa ɲini an faw ani an baw fɛ nin wagati kunkurunin kɔnɔna la u ka yafa ma ala yɛrɛ jati kama ka d'a kan n'i ko musoya baro fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ dɛ n'i ko musoya baro fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ tuma dɔw la cɛ dɔw bɛ hitadiya ka tara u furumusow ma yadantiya bolo yɛrɛbonya bolo misimuso a bɛ wuli ka na cɛ in jaabili min kɛ ale bolo ko bɛɛ ye dɔgɔyalima de ye quoi ee n balimamuso e kɛra misi ye koyi a ka kan ni mɔgɔ min ye e wele ni sentigɛnijɛ ka na ka na a ka wele jaabi jaabi cogo ɲuman na a y'i wele fɛn min kama k'o k'a ye kɛcogo ɲuman na nka e ye bagan muso de ye ɔ ni e kɛra bagan ye so kɔnɔ sa e yaadalen kirinnen don ni cɛ ko ko fɛn o fɛn e t'o kɛ e tɛ cɛ ka plaisir foyi k'a ye ɔ min b'a k'a ye ni a taara o fɛ yen tuguni i bɛ tila k'a fɔ k'a y'i ka hakɛ tiɲɛ ɛɛ eh, n balimamuso an tɛ jateminɛ kɛ ko ninnu na n ye nin fɔ émission tɛmɛnen k'a bɛ fɔ ntori ma bagan yɔrɔ min na n ko y'i ta fa ye koyi adamaden bɛɛ ni bɛ lafiya fɛ misimuso ale tɛ se k'a cɛ hakilina ɲini k'a dɔn kuma si k'a cɛ ɲininka karisa mun bɛ e la i furaselen don i ɲɛda ma ne diya i tɛ fɔrimu na mun de y'i sɔrɔ dugu kɔnɔ lahalaya jumɛn de b'i la i ni mɔgɔ de kɛlɛla wa sugu de ma diya wa mun de y'i sɔrɔ sugu kɔnɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn chéri au juste fɛn min bɛ e la i k'a fɔ ne ye parce que ni e ma lafiya ne fana tɛ lafiya kumakan kelen dɔrɔn mɛ walahi n'o y'a sɔrɔ cɛ ka doni ye doni kɛmɛ ye a bɛ bi seegin ta ka bɔ a la cɛw bɛ se ka cɛ ka doni jigin a b'a fɔ n'a furumuso tɛ walayi cɛ b'a perefere gundo dɔw bɛ yen k'a di a muso ma mɛ a t'a d'a woloba ma kuma tɛ balimamuso ma kuma tɛ teri ni jɛɲɔgɔn ma kɛnɛ ma mɛ yaadalen kɔrɔ wo e bɛ n'i ka ko duman tiɲɛ i yɛrɛ ma de walayi i bɛ n'i ka ko duman tiɲɛ i yɛrɛ ma balimamuso i bɛ yaada cɛ in na mun na e bɛ yaada kun jumɛn na i denw fa e bɛ jɔn sɔrɔ min ka fisa n'a ye i bɛ jɔn sɔrɔ min ka fisa ni nin ye a muso dɔw bɛ yen nɔ hali ni cɛ ko karisa yanni a ka se k'a da waga k'a laminɛ de ko naamu o de ye porobilɛmu ye cɛ dusu bɛ kasi ka dusu kasi ka dusu kasi yanni a yaadalen ka wuli k'a bɛna cɛ in ka welekan yɛrɛ jaabi ee o b'a sɔrɔ cɛ kɔni tansiyɔn mɔntera de pewu pewu pewu n'o ye cɛ dusubaw ye cɛ minnu bɛ funu olu bɛ sin ka funu muso la de k'u datigɛ o la wa datigɛ nara dabɔra dɛ o tuma na wuli ka yala ka taa fɔ mɔgɔ ye ee karisa tɛ kuma ne fɛ koyi he ne n'o ta bilama o kɛlen bɛ patikoloma ɲɛjugu bɔ n na de walayi a ye su tigɛ ne na a bɛ nin wagati ma a na su tigɛ e la sa kɛ n balimamuso i yadalen don kojugu i yadalen don toro yada in dabila bani i bɛ yada cɛ la mun na